ụmụ igbo ka anyị kọtụ akụkọ gbasara ihe a na-enye nwaanyị a bịara ọmụgwọ nwaanyị abịachara ọmụgwọ chọọ ịla gịnị na gịnị ka a na-enye gịnị na gịnị ka ekwesịrị inye kedu ihe kpatara ihe a na-enye kee ihe kpatara eji enye ihe dị otu a ihe a bụ ihe m chọ ka anyị gbarie n'ụbọchị taa mara na chetakwa na akọọla m akụkọ gbasara ọmụgwọ onye nọ ọmụgwọ kọkwa akụkọ gbasara onye kwesịrị ịga ọmụgwọ ya na ihe mere o ji bụrụ ndị dị otu a kwesịrị ịdị na-aga ọmụgwọ asị m n'ihe onyonyo m mere na mbụ asị m na ọ bụ nwaanyị na-aga ọmụgwọ gwakwa unu ihe kpatara o ji bụrụ nwaanyị na-aga ọmụgwọ nwoke anaghị aga ọmụgwọ na ọ bụ nwaanyị ndị nne na-aga ọmụgwọ akọwapụtakwa m ihe kpatara o ji bụrụ ha nwa ihe mere o ji dị mkpa na ọ ha nwa na-aga ọmụgwọ otu ihe na ụmụ ihe m kwubugasịrị n'ihe onyonyo m mere bụ ihe nwaanyị mụrụ nwa ọfụ kwesịrị ịdị na-eme ọ bụ onye bịara ọmụgwọ na-emechitelie nya maka na mgbe ahụ mgbe ọmụgwọ bụ mgbe nwaanyị mụrụ nwa ọfụ ji ezu ike ike ahụ ọ na-ezu enwere ihe dị iche iche o kwesịrị ịdị na-eme ọ bụ onye bịara ọmụgwọ na-emezitelie nya m wee kọwa wee sị na ọmụgwọ abụghị ezumike onye jere ọmụgwọ ọ naghị eje ọmụgwọ ka o zuo ike ma ọ ka o jee olili na ọṅụṅụ mba ọ bụ ọlụ nnukwu ọlụ ka onye ahụ na-eje alụ ọ nya ka o ji bụrụ na o ji dị mkpa na ọ bụ nwaanyị kwesịrị ịdị na-aga ọmụgwọ ụmụ nwoke anaghị aganwu ọmụgwọ n'ihi na ha agaghị emenwu ihe onye gara ọmụgwọ na-eme nke ahụ wee bụrụ ya emela m ihe onyonyo biko i mechaa gbaa mbọ gaa lelee ihe onyonyo m mere maka ndị kwesịrị ịga ọmụgwọ ya na ihe ọmụgwọ pụtara ugbu a achọrọ m ikwu kedu ihe a na-enye onye bịara ọmụgwọ nke mbụ m nwere n'akwụkwọ m bụ na a na-egonye onye bịara ọmụgwọ akwa nwaanyị abịa ọmụgwọ nọchaa ọmụgwọ chọba ịna a na-egonye akwa kedu ihe kpatara eji egonye akwa ihe kpatara eji egonye akwa bụ na nwaanyị a bịara ọmụgwọ na-eku nwa awụ nwa ahụ nwa na-anyụkwu ya nsị n'ahụ nwa na-anyụkwu ya mamịrị n'ahụ nwa na-agbọnyekwu ya ada gbọnye ya agbọ n'ahụ ihe dị iche iche bụ ihe nwaanyị ahụ na-agabiga mgbe ahụ ọ bịara ọmụgwọ n'ihi na ọ na-eku nwa mgbe ọbụla akwa ahụ niile o yiri nke anyị kwenyere na nwa nyere aka mebisia ha mgbe ọ bịara mgbe ọ nawara ọmụgwọ ọ na-adịkwa mkpa na egochiere ya akwa ahụ niile eji iji wee gwa ya na ihe ihe ihe mbọ niile ọ gbara masịrị anyị n'obi gịnị bụ ihe ọzọ a na-egonye nwaanyị bịara ọmụgwọ a na-egonyekwu ya nnu akpa nnu maka gịnị ka eji egonye akpa nnu ihe eji egonye akpa nnu bụ na tupu nwaanyị esi be die gawa ọmụgwọ ndị nwunye di makwa na ọ gara ọmụgwọ obodo makwa na o jewara ọmụgwọ ọ bata enwere ihe ha na-atụ anya na ọ ga-enye ha iji wee nabata nwa ha nke bụ nwa diana ọ bụ nnu a bụ ihe nnu na mmanya maka na a na-egonyekwu mmanya ọ bụ nnu na mmanya ka ọ ya-abụ ọ bata ọ kpọọ ndị nwunye di oku na ya nwa ejewokwa ọmụgwọ na ya abatagokwa ọmụgwọ mbụ ọ bụ nnu a na mmanụ a ka ọ ga-ekelu ndị nwunye die iji gosi na o jere nke ọma a na-egonyekwa ha ụnarị ntị gonye ha mgbaaka gonye ha nke a na-eyi n'onu ọla onu a na-egonyekwa ha ude isi ọma gonye ha ihe a na-agba n'ahụ isi ọma gonyekwa ha nzu ọcha nke na-esikwa isi ọma a na-egonyekwa ha akpụ nkwụ a na-egonye ha ihe dị iche iche a na-egonyekwa osikapa ndị aka pụrụ ọ bụrụ na di na nwunye aka pụrụ ha na-egonye onye dị otu a ma akpa akpa akpa nri a na-ese ese a na-egonyekwa ma mmanụ mmanụ eji esi nri a na-egonye ihe dị iche iche ọ bụ ka aka luru onye ka ọ na ka o ji ele mmadụ ọmụgwọ ọzọ wee dụ ka ibie nke kacha mkpa n'ime ihe a niile bụ a na-egonye ha ihe a na-akpọ mmanya ọkụ kedu ihe kpatara eji egonye ha mmanya ọkụ ihe eji egonye ha mmanya ọkụ bụ maka di ha hapụrụ n'ụlọ wee pụọ nwoke mụ nwa mụrụ nwa mmanya ọkụ a a na-egonye ha bụ ọ naruo o nye di ọ hapụrụ n'ụlọ wee pụọ n'ihi na ụmụnna maara na onye dị otu a na nwunye gawara ọmụgwọ ụmụnna makwa na nwa ya mụrụ nwa ọfụ na nwunye agawago ọmụgwọ nwunye batakwa ọmụgwọ ha ga-abịakwa bịa leta nwaanyị ma sị ya nnọ jụkwaa ya ka nwa ha ada ha nwaanyị na nwa ọfụ nke bụ nwa diana ha dị mgbe ha bịara ihe dị otu a ọ bụ mmanya ọkụ ka nna mụ nwa na-ewepụta na-enye ụmụnne ndị nwoke na-enye ndị bịara inetelie nwunye jere ọmụgwọ bata o wee bụrụ ya maka akụkọ ihe a na-enye nwaanyị jere ọmụgwọ ya na ihe kpatara o ji bụrụ ihe dị otu a dị otu a nke m kpọgasịla afa bụ ihe a na-enye ha ngwa biko sonyekwa ada ngala dị n'ihe onyonyo m na-eme asị m na m ga na-ewetala anyị ihe nkiri dị iche iche ma na-akụzikwala anyị ihe ọbụna anyị kwesịrị ịmata gbasara omenana Igbo biko ya ga